nye onye kweterenụ na chukwu nọtụ ebe niile ee abụ m onye ọdịnala igbo abụkwa m ezigbo nwa afọ ụka sọ chukwu ma onye ụka a nakwa m mụ na ndị india dịkwara mma anụ m nwaanyị india bịa kpọrọ ya dote n'ala ee mụ na muslim dịkwara mma ee anọ m n'ọtụtụ ihe dị iche iche ihe gbasara ekpemekpe dị n'ụwa ma islam ee ana m agụkwu akwụkwọ fa amruo nwere ife dị mma nata na-eme mma ee a mụnwa na-agwọkwa ọya dị iche iche na-akụzi ihe gbasara ọdịnala igbo nke eziokwu nke ọgbara ọfụ nke a kpọrọ reform ee ọ bụrụ ife ọbụla bụ ife ọjọọ dị n'ọdịnala igbo anyị na-ekpochapụ ya were ife ọfụ nke ya na-abalụ mmadụ uru dịka ngwọ ọya dịka mme ife gbasalụ e, iru ọma nya awele silili welele nya ife ọbụla i tinye aka ka ọ na-agaziri gị ana m akụzi ya akụzi na-alụkwalụ ya ndị mmadụ dịka etu a mmadụ si awụchapụ uchu o ife niile a ana m alụkwa ngwongwo niile mm ife nsọ dị iche iche nke m mego 35 years ma kandụl ma pefum ma olive oil gazugoro ụwa niile ma london ma amerịka enwerọ ebe ọ dụrọ n'ụwa every part of life ọ bụ aka ọrụ m my trademark bụ doctor ramas products limited ọ dụ n'ụwa niile n'ụdị dị iche iche a na-arụkwa ọrụ Now the best seller all over the world since thirty five years. Eh? Afa e ji aga n'ụzọ, a ga-amalụ, adụrọkwa n'ofere. Ọ ụmụ akwụkwọ nke ndị Reverend Fada du bịa si na St. Augustine Secondary School Ichida. Ọ fa bịa n'ụbọchị taa sị ka mụ na ha nọrịa. ndị nsụka abịago methodist school ụmụahịa abịago ee eh, college of education nsugbe abịago skuul dị iche iche na-abịa ebe a excursion ọ ndị bata taa m nabata ha n'ụbọchị taa dịka etu m wegoro onwe m chụọ aja n'ala Igbo maka nkụzi ọdịmma nke mmadụ ee akụzitere m ife m kụzi taa m fụ na ọnụ ọchị wara ha ma reverend fada du ha ma ndị nkụzi ha ma ụmụ akwụkwọ obi bụ ha sọsọ aṅụrị maka na a kpọ ha bacha n'ebe ahụ a na-asị na adị aba aba aba mfa zikọta fa mmụọ Igbo ji wee dị ebube zikọta fa mmụọ na-akpa ike dị igbo zikọta fa osisi dị iche iche ndị nna nna anyị bakwe n'osisi dị asọ a na-enye nsọpụrụ ma ndị a na-amanye akwa ma ndị adị amanyere akwa ife ndị nna anyị ọdịnala na-agba ike egosisi ibe fụ na ha nwere afọ ojuju ha ji wee sị na ba ya abịakwata ọzọ ndụmọdụ m na-adụ ndị igbo bụ na ọ ka na-ewu m ife ife ụmụaka pụtara na soshal midia wee na-emegherisi na ba na-eme ọdịnala igbo jee na-agwọta ọgwụ n'obodo si iche iche dịka ị gaa yoruba na-egbobata otu dị iche iche si na fa na-eme omenala igbo ọ na-ewe m iwe ọ nya ka m ji wee chọ ka m bido nkụzi ọdịnala igbo nke ya achara ọkụ na ọnwa na-eje na isi ngwụcha anyị a na-awa ọjị ụtụtụ anyị a na-ajụ ndị okenye dị iche iche ajụjụ ka a kọwara ụmụaka jee na-eme na-eji akwanye mmadụ na mmiri na-edu mmadụ eje na mmiri mmụọ amarọ afa ya mmụọ na-emebi amarọ ma ọ na-emebi emebi ọ na-edozi edozi eduru ụmụ nwaanyị je na-akwanye na mmiri mmiri dị asọ enwere etu esi eje mmiri ma ọ duru mmadụ je na-eme oke ite imejọ oke ite dobe ya na mba mbọsị ọ ya akụ aka mbọsị ọ ya ewe mmadụ ya na ama gị na nwunye gị na ọ na mere ọ kụgbuo gị trela adagbuo moto ị sị na ị na-eme oke ite gwa ndị mmadụ ibe anyị ewepụ aka enwe n'oge tupu ọ ghọọ aka mmadụ omenala igbo abụrọ onye bute ike mbute ajọ ọgwụ ego ọbara adụrọ mma ego anya mmiri akwa adụrọ mma ogbu nwata mgbe ndụ na-atọ ụtọ nke bụ ihe solo oyibo na onye nwatakịrị nwa nwoke na-emekwa ihe ahụ jụọ nya ya na-ekwu na ọ bụ na kama odogwu amaghị ndụ ka odogwu ife ike mee tụfịakwa mmadụ kpatara akụ oliri ya mmadụ katara n'ụlọ ndị ya mmadụ kpatara akụ moto dagbue nya na onwe ya na nwunye ya kedu ulu ọ balụ nwerọ ulu ọ balụ ọ nya ka anyị ji wee pụta ka anyị gwa ụmụaka fa wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ anyị ma na okenye adịa anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụrị gọvanọ anyị bụ solushon prọfesọ Chukwuma Soludo His Excellency iwe na-ewekwukwu ya maka ihe ọ na-afụ ọ bụrọ sọ nya ka ọ na-ewe ọ na-ewe onye ọbụla ife anyị na-afụ na soshal midia ee nya bụ ife ya akwụsịlịlị